boma likutumiza mabasi kukatenga anthu ku south africa palinso ena more than 600 akudutsa pa border every day kupita komweko ministry of homeland security mokupemphani yambani kubweza anthu ngati amenewo achenjezeni kunena kuti akapita kumeneko without papers zikawavuta asavutise boma ku malawi tilinso ndi mavuto ofunika kukonza ndiye pamene boma likutumiza mabasi kukatenga anthu south africa pasapezeke wina woyenda njira zachidule ndi kumapita komweko without document aboma tachitani machawi pothandiza abale athu amene akuvutika ku durban potero muonetsetsenso kuti anthu amene akabwera kumalawi kuno asapite mopanda dongosolo let them have proper documents if they want to go there otherwise abwezeni mwina amalawi tingowauza kuti pamene ti- ife tikuchita exercise ufulu wathu tidziwenso kuti anzathuwonso ali ndi ufulu wopanga bizinesi wokhala ndi katundu wokhala ndi moyo tsopano pamene iweyo ukunena kuti ineyo ndipanga zakuti zakuti uzidziwa kuti anthu enanso ali ndi maufulu wawo amene akuyenera kulemekezedwa at that point. Atsogoleri amene amagwiritsa ntchito achinyamata pochita zipolowe samachedwa kugwa. Mwachitsanzo, Adolf Hitler ku Germany anapanga Brown Shirt Boys. Mussolini ku Italy anapanga Black Shirt Boys. Kamuzu Pioneer. Posachedwa Lazarus Chakwera anyamata azikwanje. anthu onse ndatchula pano atsogoleri amenewa anagwa chifukwa cha nkhanza zawo profesa arthur peter muthalika akulimbikitsa achinyamata kupita ku technical college kupanga mabizinesi ndi ntchito zosiyanasiyana sitilola kuti anyamata achipani azigwira ntchito ngati polisi we have security agencies mdzikomu army malawi polisi and even prison palibe dziko lingapite patsogolo popanda technical people palibe no country in the world can develop ku germany italy america they have developed because they have technical people so ndipita zimenezo komanso programu yothandiza anthu nyumba Mahala and spent deputies. We'll continue, we'll continue with that program. kunali Malawi payoniya imene imaposera polisi inali ndi mphamvu kuposa ami kuposa polisi amene apereka mphamvu zimenezo anali kamuzu komatu anthu anaphedwa 1983 payoniya imeneyi inapha nduna folo kuwakhoma ndi mahamala ku mwanza anthu ambiri anaphedwa mdziko muno chifukwa cha payoniya ku stella maris kunali damu la ng'ona amanyamula anthu kuno ndikuwaponya pa damu la ng'ona amene amachita zimenezo apayoniya yatuta chisiza Lutengano Mwahimba ku Karonga anyamata amenewa anaphedwa mitembo yawo inanyamulidwa ndi apayoniya ndikukayiponyera ku damu la stella maris ngati ndikunama a mcp abwere atiuze mtembo yatuta chisiza lutengano mwahimba anausiya kuti mudzapeza kuti anthu amenewa anaponyedwa ku ng'ona that is why pofika tsiku la lero simungapeze nthumbira ya anthu amenewa ndiye tikunena kuti dziko lisayende ngati vigilante iweyo ngati umasapota chipani usakhale ndi mphamvu kuposa polisi
tamvera kaye nyamata
pomaliza tipereke chenjezo kwa anthu andale pa kampeni mumapezeka mmaderamu almost every day mamawa 6 koloko tikumpeza mp wakhala pena pake akukopa anthu every day mumapezeka mmaderamu munalonjeza kukonza misewu madzi abwino ndi zina zotero panopa mwasowa simukupezeka tithokoze kwambiri nkhani ya maliro ndiye simukuchedwa kugula mabokosi mukangomva kuti wakuti wamwalira mukutumiza ndalama ya bokosi tikuthokoza kwambiri koma timafuna tikuuzeni zoona lero ife sitinavotere chitukuko chakumanda pa kampeni mumalonjeza zinthu zambiri you don't promise bokosi kapena mbali zakumanda mumalonjeza misewu mijigo madzi abwino magetsi ndi zina zotero koma tikudabwa kuti lero mukungothandiza nkhani ya bokosi amalawi sitinavotere chitukuko chakumanda tikufuna madera athu atukuke in addition ma chairman ku ma area komanso ma governor akukudikirani kuti mukawathokoze chifukwa anthu amenewa anagwira ntchito kuti muwine u mp umenewo komanso mutenge boma koma chiwinire pa 16 september akuti simukupezeka akakuimbirani foni simukuyankha nthawi yakwana mukonze chipani musayiwale kuti ndi mastructure omwewa amene apanga boma akuluakulu history is the best teacher